Kabala TV filɛbaaw ani Bumabɛli page officielle filɛbaaw an b'aw fo dan tɛ foli min na yani an ka émission an k'a daminɛ an bɛ foli lase an dɛmɛbagabaw ma maa maa min an sponsorisé an bɛ foli lase Sɛki Tijani Ayidara ma ale min bɛ ne Bumabɛli yɛrɛ dɛmɛ n ka wulikajɔ caman ni n ka ɲinini caman na kabako fura tigi don a ka nimoro ye 78 78 03 03 fɛn min ye médicament miraculeux ye ale y'o feerebagaba ye n balimaw an ka bi tɛmu an y'a ye k'a fɔ n'an ma wagati bɔ ɲɔgɔn na an bɛ ka se yɔrɔ dɔ la fɛn min y'an lasegin kɔfɛ kunun n'an m'an farati o kelen bɛ an lase o yɔrɔ kelen na o ye mun ye an bɛɛ nisɔndiyara ka na mali kura la an bɛɛ bɛ ka an seko kɛ an bɛ foli se an ka autorité de la transition ma président asimi goyita kolonɛli asimi goyita an bɛ foli d'i ma chef du gouvernement Dr Sogɛli Kokala Mayiga an b'i fo n'an ye foli da ale ma an bɛ foli di gouvernement kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ma CNT k'a daminɛ a président ba la colonel Maliki Jaw an b'a fo dan tɛ foli min na an bɛ foli lase maliden mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'aw bɛɛ fo mali kɔfɛ an bɛ foli lase maliyɛnw ma yen ka maliyɛnw fo dan tɛ foli min na k'a f'u ye ko u ni faso jɔ k'u ni faso baara balimaw an ka bi tɛmu mun na an ye corruption ta an y'a ye k'a fɔ armée bɛ ka taa bolo min kan minɛn kuraw sanna aradariw sanna migiw kɔmani kɛra eliko naani an y'o san mobili kɛmɛ seegin ani kɔ an y'o san ka na n'o ye marifa kuraw sanna armée ka moral troupe troupe ka moral ka ɲi fo k'a dɔn k'a ka ɲi bi jamana bɛ ka bɔ a yɛrɛ la jamanadenw b'a la ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'a la k'i muɲu an ye sanction économique sɔrɔ an ye menace sugu bɛɛ sɔrɔ an ye sanction individuelle yɛrɛ sɔrɔ fɛn min ye an ka avoir olu gelé la an ka interdiction de voyage o dara an ka gouvernement kan k'u tɛ se ka taa yɔrɔ si mali bɛ gɛlɛya tan filafili de kɔnɔ bi mais n balimaw an bɛ nin an ye tɛmu kɛ munna an ye tɛmu kɛ bi an ye tɛmu kɛ corruption ye an y'a ye k'a fɔ n'i y'an binnen faransi bolo n'i y'an binnen ameriki bolo n'i y'an binnen diɲɛ dugu o dugu bolo n'i ye mali kɛlen bi batɛmɛ sira ye ka kɛ bɛɛ sago ye corruption de y'a kɛ an kana tiɲɛ dogo ɲɔgɔn na dɛ mali mana san kɛmɛ kɛ boli la ni mali ma se ka corruption kɛlɛ kɛ mali bɛ boli fu de kɛ an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ bi an ka jigin corruption fɔlɔfɔlɔ la jamana yɛrɛ mara ani mara yɛrɛ cogoyaw la o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye balimaw an y'a k'a fɔ corruption ye fɛn ye n'a ma kɛlɛ a kɛlɛ kuma la n'a ma kɛlɛ a kɛlɛ cogo la a bɛ kɛ sababu ye ka dan sigi an ka ɲɛnamaya n'an ka ɲɛtaa bɛɛ la maliyɛn ka ɲɛnamaya n'a ka ɲɛtaa corruption de bɛ dan sigi a bɛɛ la Corruption kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ mun ye jamana yɛrɛ marabaaw olu ka kɛ mɔgɔ tilennenw ye foroba hakɛ bon minnu bolo b'o la olu ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu tilennen don foroba kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na olu ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'u sahalen don an y'a ye k'a fɔ bi mali bɛ yɔrɔ min na fɛn min ye jɛlenya baara k'a fɔ ne ye nin kɛ nin kan ka bɛn nin de ma nin kan ka wolo nin de la o baaraw kɛlɛli olu kɛlen bɛ ko gɛlɛn bi jamana in kɔnɔ o de y'a kɛ bi an ye corruption ta an bɛ ka baara o baara kɛ n'an ma corruption kɛlɛ an ka baara tɛ se ka taa yɔrɔ si bi alihamudulila rabil alamina mali kɔnɔ maa si tɛ se k'a fɔ bi ko mali armée ma se yɔrɔ dɔ la yɔrɔ foyi tɛ yen armée ma min n'a ma a libération kɛlɛ kɛ ka se fo ka n'a bila mɛnakan min tun bɛ yen san kɔnɔntɔn n'o t'an bolo gosi bɔlen kɔ a la mɛnakan an y'o sɔrɔ o bɛ mali ka kɔntoli kɔnɔ bi a tɔ tora sisan lakanabaliya gɛlɛya misɛnnin bɛ yɔrɔ min na an k'olu kɛ k'olu jiri k'olu dafa n balimaw n'an ye yuruguyurugu ta k'a lajɛ yuruguyurugu a bɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye a b'an ka développement na segin kɔfɛ filanan ye mun ye a b'an ka armée ye montée en puissance min kɛ a b'o casser sabanan ye mun ye a bɛ kɛ sababu ye tun jamanadenw bɛ tila tun ka ban jamana la a bɛ jamana tin yɛrɛ de bɔ jamanadenw na an ye combat bɛɛ gagner a tɔ tora combat kelen min ye n'an ma an cɛsiri o fɛ ka an jija o la an bɛ segin kɔfɛ n'i ye rapportw ta k'a lajɛ structure minnu ɲɛsinnen don corruption eh, kɛlɛli ma o ye structure ba naani fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye bureau du vérificateur général o y'ale ka yɔrɔ ye filanan o ye yɔrɔ jumɛn ye o ye OCLEI ye n'o ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite sabanan ye mun ye o ye CENTIF ye min bɛ kunnafoniw ta k'a lajɛ jamana ka minnu bɛ wariw ni yurugu baaraw ta k'a baara k'a lajɛ naaninan ye mun ye o ye pôle économique ye n'o y'an ka kiri yɛrɛ bolofara dɔ ye nin yɔrɔba naani n'an ye nin bɛɛ lajɛ ka fara an yɛrɛ ka polisisow ni an ka justice ni an ka marayɔrɔw kan ani an ka o kumana fɛn min ye sécurité yɛrɛ ministère kɔnɔna ye an b'a ye k'a fɔ ko baara in bɛ yɔrɔ min na hali bi minisiriw ka wuli u ka t'u ka département kɔnɔ u ka taa baaraw lajɛ n'i y'a daminɛ voyage kunda sofɛriw bɛ yen kamiyɔnbatigiw u ka piyɛsiw dafalen don u ka viɲɛtiw dafalen don u ka fɛn bɛɛ dafalen don olu bɛ tila tun ka t'u jɔ kare kun na dɔ bɛ taa motoba ta ka t'i jɔ ɲɛ waa kelen n'a m'a sara a tɛ tɛmɛ n balimaw an dun b'a dɔn k'a fɔ terorisiw bɛ don ni frontière djihadisme bɛ daminɛ frontièrew de la mali binni bɛ daminɛ frontièrew de la nka o wagati kelen finitigi minnu kan ka baara kɛ ka frontière lakana ka ɲa olu bɛ ka gɛlɛya don u ni o kumana bolimafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ filanan ye mun ye n balimaw o ye an ka ɛnpo n'an y'an ka ɛnpo labaara a bɛ se ka mun lase an ma a bɛ se ka an bila bi an tɛ dɛn mɔgɔ si la an bɛ nin baro bɛɛ sigi mun na ka anbariko wɛrɛ kunbɛn an kana taa bin nin gɛlɛya kɔnɔ maliyɛnw ye wari caman de pɛridi nin anbariko in kɔnɔ miliyari kɛmɛ fila ani miliyari bi duuru san o san min n'o o bɛ ɲamatunu a bɛ ɲamatunu cogo jumɛn a bɛ taa min miliyari kɛmɛ fila ni bi duuru a bɛ se ka baara joli créer a bɛ se ka baara ba seegin créer a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama saba jɔ san o san a bɛ se ka mun kɛ a bɛ se ka gidɔrɔn da min bɛ se k'i jɔ fo kulomɛtiri ba kelen ye kulomɛtiri kɛmɛ seegin kulomɛtiri kɛmɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔn na a bɛ se k'o da gidɔrɔn na a bɛ se ka pɔn misɛnnin joli dilan burusi kɔnɔnaw la mɔgɔw ka tɛmɛ n balimaw n'an kɛlen bɛ ka yuruguyurugu kɛ bolokɔfɛ ko ye jamana ka yuruguyurugu ta a k'a da yɛrɛ la n bɛ bi tɛmu n b'a da mun kan maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ u bɛ fɛ ka na jamana kɔnɔ maliyɛn diaspora maliyɛn u bɛ fɛ ka segin ka na faso kɔnɔ ka na investissement kɛ mais tellement que corruption kɛlen bɛ k'u lasiran maliyɛnw kɛlen bɛ k'u yɛrɛ minɛ u bɛ tunga la u bɛ yɔrɔ u bɛ ɲini ka na sa tubabula baara bolo u b'o kɔrɔdɔn ka segin faso kɔnɔ ka na jamana dɛmɛ baara ɲumanw na n'i ye diaspora ta k'a lajɛ bi baganmara la an ka diaspora minnu bɛ ɛsipaɲi u ɲɔgɔn tɛ o la n'i ye foro kɔnɔ baara ta k'a lajɛ an ka maliyɛn den minnu bɛ nansara jamana sanfɛ expérience fatɔ de b'u la baganmara ni foro labaarali la a ka d'u ye ka na forobaw minɛ yan ka na baara kɛ nka ala ni yuruguyurugu barika ka bon bɛɛ ko mali kura mɔgɔ si tɛ sɔn abada a ka daminɛ e la o mali kura bɛ se ka taa min n'an ye impôt foncier ta k'a lajɛ immeuble jɔ joli bɛ yen min n'a ka impôt n'a ka fɛn min ye a ka n'i y'a wari fara ɲɔgɔn kan n'a ka recouvrement kɛra o immeuble dɔw bɛ 3 millions 500 u b'o ladon kalo kalo o kɛlen bɛ ka joli déclarer impôt la waa bi naani waa bi duuru o 3 millions 500 n'i y'o multiplier par 12 o ye joli ye o ye miliyɔn bi saba ani miliyɔn seegin ou bien miliyɔn bi saba ani miliyɔn wolonwula ɲɔgɔn na n'i y'o quinze pour cent ta k'a lajɛ jamana bɛ se ka miliyɔn saba miliyɔn naani miliyɔn duuru sɔrɔ san kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka jamana dɛmɛ nka o o immeublebatigiw kɛlen bɛ ka taa fausse déclaration kɛ impôt la min ta ye magasin bi naani ye o kɛlen bɛ ka magasin fila ta o tigilamɔgɔ kelen bɛ tila tugun n'i m'a ka magasin wari sara ka taa n'i ye tribunal la ka requête aux fins d'expulsion ale ni vide commandement a bɛ tila ka i gɛn ka bɔ ka so kɔnɔ Bon n'a fɔra o bɛ taa juge min fɛ yen o bɛ taa tribunal min na tribunal ye faso ka yɔrɔ de ye e bɛ taa fɔ ko dɔ m'e ka hakɛ sara e yɛrɛ ma faso ka hakɛ sara e kɛlen bɛ ka impôt truquer n'a ye jateminɛ kɛ luwanse bɛ yɔrɔ min na ko bi mali kɔnɔ sariya ye mun fɔ luwanse la sariya ye mun de fɔ luwanse la la loi dit que la location elle est modique ko luwanse ye fɛn de ye fɛn min k'i bɛ dɔɔnin minɛ a la a man ka kɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ gɛlɛya k'a da luwanse den kan n'o tɛ a bɛ kɛ sababu ye a tɛ se ka bɔ luwanse in na mais bi soden kelen bɛ bamakɔ a n'a douche intérieure waa wɔɔrɔ waa wolonwula waa seegin magasin bɛ yen waa kɛmɛ waa bi seegin waa bi wolonwula waa bi naani mais i bɛ taa sɔrɔ o magasin dɔ jɔra dugukolo min kan i bɛ taa sɔrɔ permis d'occuper de b'o la mairie de y'a di joli bɛ sara ka kɛ faso kɛsi kɔnɔ waa bi naani ani waa fila deux cent un mille o tigilamɔgɔ bɛ taa investissement kɛ à des coûts de millions alors que dugukolo dira a ma nɔgɔya la wa dugukolo dira a ma à usage d'habitation k'a kɛ siyɔrɔ ye o b'o jɔ k'o kɛ immeuble ye ka tila tun ka taa fausse déclaration kɛ corruption de bɛ kɛ sababu ye mali bɛ se ka min sɔrɔ k'a fara a ka impôt kan a bɛ t'i jɔ fo miliyari kɛmɛ naani san kɔnɔ n'an ye impôt foncier don ba la n'a fɔra dugu dɔw bɛ yen olu bɛ kilomɛtiri mugan tan de boli ka ji ɲini ka ji ye an bɛ ka fɛn fɛn kɛ mali kura ko la n'an ma yuruguyurugu kɛlɛ maliyɛn bɛ yɔrɔ min na ko bi maliyɛn tɔɔrɔla maliyɛn ɲanina maliyɛn sɛgɛnna n'a fɔra denmisɛnninw tilala kalan na bac plus 4 bac plus 5 bac plus 3 dɔw ye def plus 4 bt master bt cap olu de bɛ ka taa ka taa sa ji sanfɛ baara tɛ bolo la concours foyi tɛ kɛ bi mali kɔnɔ ni wɔyɔ ma wuli min na état t'i saisi k'a fɔ a ni mankan bɔra nin na wa mɔgɔ minnu y'a kɛ fɛnɛ maa ladɔnnenw fɛnɛ don N'an ma yuruguyurugu kɛlɛ an bɛ ka terrorisme kɛlɛ cogo min na f'an ka yuruguyurugu fɛnɛ kɛlɛ ten n'o tɛ an mana se terroristew la cogo o cogo terroriste bɛ tila ka segin ka na bari sabula terrorisme liélen don Faransi de la nka n'an ma yuruguyurugu kɛlɛ ka se a dan na o Faransi kelen bɛ tila ka don faso jɔbaga jugu dɔw la ka tila ka don an na tugun Mali bɛ tila ka segin kɔfɛ a ye misali ta dɔrɔn a ye taa marché public la a ka taa lajɛ marché public la marché bɛ di condition jumɛn na marché bɛ di cogo di 10 pourcent ye jumɛn ye 15 pourcent ye jumɛn ye jamana marabaaw kan ka service de renseignement kan ka taa nin yɔrɔ ninnu bɛɛ de la ka taa nin yɔrɔ in bɛɛ lawuli k'a lajɛ hali sisan sisan n'i bɔra k'i bɛ taa buguni n'i bɔra k'i bɛ taa sikaso n'i bɔra k'i bɛ taa kayi sira la i bɛ t'i jɔ ka jigin kamiyɔntigiw tulo bɛ n na n'u ye sutura k'a bila kɔmantɛri kɔrɔ i bɛ waa kelen sara i t'a sara kun dɔn i t'a sara cogo dɔn erisi tɛ d'i ma foyi foyi tɛ d'i ma jamana mɔgɔ dɔ jɔlen bɛ k'i jɔ denbayatigi o bɛ k'i jɔ ka denbayatigi wɛrɛ minɛ ka waa kelen jɛ bɔ a kun aw b'a fɛ jamana ka kɛ cogo di ɔ e finitigi min b'o kɛ ka waa kelen minɛ ka sɔrɔ i ni waa kelen man kan e bɛ t'a don dumuni mun na fo ala ka tɔɔrɔ se e n'i den ma i ma sigi ni min ye mali kɔnɔgan filɛ nin ye dɔ de b'i jɔ faso ka fini b'a la faso ka fanga b'a la o de bɛ t'i jɔ fantan kule kule dɔ ɲɛ n'a fɔra sofɛri bɛ bɔ a ka so kalo kelen tile tan duuru tile tan ka si a ka j'a muso kɔ ka j'a den kɔ o bɛ taama sira fɛ dɔ bɛ t'i jɔ o ɲɛ n'a ma nin di mobili tɛ tɛmɛ e jamana suma man di dɛ n'an ko an bɛ transition fɛ an ka transition dɛmɛ ni kibaruya ɲumanw ye an ka transition dɛmɛ ni ladiliko ɲumanw ye an ka transition dɛmɛ ni hakilina ɲumanw ye an ka transition dɛmɛ ni an yɛrɛ ka ninkun fɛn min ye jamana bin dɔwɛrɛ tɛ yuruguyurugu de don o dɔw bɛ jigin ni surafɛn joli ye su kɔnɔ o tigilamɔgɔ kelen ni dugu atakera a bil'i kun na n'ale ye a ka kɔntɔrɔli ka ɲa k'ale kamiyɔnw fuye ka ɲa n'ale ye mobili kɔnɔna fuye ka ɲa ale bɛ se ka sababu ye ka marifa dɔw minɛ min bɛ se ka sɔrɔsiw dɛmɛ u ka baara la n'ale ye baara ka ɲa ale bɛ se ka baara ka tila ka a polisi ɲɔgɔn dɔ dɛmɛ a ka baara la ale bɛ se ka baara ka ɲa dun ka tila ka zandaramu dɔ dɛmɛ a ka baara la ale bɛ se ka baara ka ɲa dun ka tila ka jamana ozofɔrɛ dɔ dɛmɛ a ka baara la jamana finitigi bɛɛ kan ka ɲɔgɔn dafa de mɛ n'a fɔra dɔw de bɛna jɔ mobiliw bɛ wari dɔw sara n'an ye nin wari in bɛɛ ladon faso kɛsu kɔnɔ min bɛ taa yurugu la mali kɔnɔ a bil'i kunna a ka ca ni chaque minute a ka ca ni 1 million ye n'i ye mali yurugu ta k'a lajɛ nka o fɔrɔncɛri minnu filɛ nin terorisiw bɛ don ni yen o fɔrɔncɛri minnu filɛ nin jihadisiw bɛ don ni yen de o yɔrɔ minnu bɛ yen n'an kan k'an cɛsiri k'a lakana ka ɲa n'an kɛlen bɛ ka yen kɛ waa kelen kelen minɛ yɔrɔ ye ka kɛ kɛmɛ duuru duuru minɛ yɔrɔ ye ka kɛ an yɛrɛ ka surafɛn wari minɛ yɔrɔ ye an k'a bila an kun na k'a fɔ o tuma na n'u ko k'u b'an atake u bɛ don n'o yurugu sira de ye armée se t'o la gendarme se t'o la polisi se t'o la juge se t'o la mɔgɔ si se t'o la o dugumɔgɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen samiya bɛna don mali yɛrɛ burusi kɔnɔ dugu dɔw bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ hali ni muso tintɔ don jigiyɔrɔ t'a bolo ji bɛ fan bɛɛ an bɛna don samiya la dɔgɔtɔrɔso tɛ yen lakanayɔrɔ tɛ yen i bɛ se ka 100 200 kilomɛtiri boli yɔrɔ dɔ la i ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ye ni bana ye mɔgɔ min sɔrɔ f'i n'i yɛrɛ farafin furakɛ yanni ka samiya tɛmɛ o y'a sɔrɔ ba kelen ni kɔ kelen min b'u bolo ji kelen bɛ ka babili kanna bɛɛ fa u tɛ se ka tɛmɛ o waati kelen na mɔgɔ min kan ka taa o impôt n'o taxe baara fana kɛ o kelen bɛ k'o minɛ ka na so kumaw jɔ bamakɔ yan o kelen bɛ ka n'i sago kɛ bamakɔ yan jamana marabagaw minnu bɛ ka girin minisiriya nɔfɛ minnu bɛ ka girin faamaya nɔfɛ a ye jigin a ka taa malidenw lajɛ duguma degun min bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ ye arapɔri kɛ k'a da aw ma ko ça va dans les brousses a tigi ma tiɲɛ fɔ a ye taa burusi kɔnɔ a ka taa lajɛ taabolo kɔrɔ min tun bɛ mali kɔrɔ wagati n'a y'a sɔrɔ a falenna a taabolo kelen bɛ yen hali sisan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'a fɔ aw ye k'a fɔ ko dugudenw tɔɔrɔ tɔɔrɔlen tɛ k'u tɔɲɔnnen tɛ walahi a ye wuli jamana minisiriw a ye misiyɔnw boloda a ka taa jamanadenw lajɛ degun kɔnɔ le ministre de la sécurité intérieure mobili ta i ka bɔ yan bamakɔ zeguwa i ka t'o axe lajɛ bamakɔ kayi i ka t'o axe lajɛ i ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ sofɛriw ni azanw cɛ bɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ sofɛriw ni azanw cɛ bɛ cogo di an bɛ fɛn min fɔ an bɛ fɛ jamana ka taa ɲɛ de n'an ko sécurité zone de conflit dɔrɔn tɛ n'an ko sécurité terrorisiw dɔrɔn tɛ n'an ko sécurité armée dɔrɔn tɛ an minnu bɛ yen n'an bɛ yen an kelen kelen bɛɛ kan ka kunnafoni di jamana ma an kan ka da an ka jamana la an kan ka fara an ka jamana kan an kan ka taa kunnafoni ɲuman di an ka jamana ma mais n'a y'a sɔrɔ e ka kan ka kunnafoni di mɔgɔ ma o tigilamɔgɔ de bɛ ka bin e kan ka wari minɛ e la ou bien ka fɛn dɔ kani e la e yɛrɛ ni fɛn min man kan i man ka fɛn min sara an bɛ se k'o lakali cogo di dɔw ka so filɛ u bolo i taa suguba kɔnɔ bi commerçant dɔw bɛ yen u kelen bɛ k'u ka minɛn da u kun na dɔw bɛ ka wotoro boli hali bi magasin tali se t'u ye magasin tali se t'u ye o magasin tigi kelen o bɛ tila ka na impôt fɛnɛ de ka négociation kɛ impôt la a kan ka wari min sara a t'o sara bɛɛ ɲɛ b'a la impôt dɔ magasin dɔw caution plus de 30 millions plus de 35 millions a ye taa suguba kɔnɔ a ka taa contrôle kɛ k'a lajɛ affaire économique mɔgɔw kulo bɛ n na impôt mɔgɔw kulo bɛ n na a ye taa contrôle kɛ min bɛ ka déclarer ani min bɛ ka sara wa n'i m'o tigi ka kalo sara wari ni kalo saba tɛmɛn'i kan o tigilamɔgɔ bɛ tila ka taa tribunal la a y'a lajɛ a ka réformer mɔgɔ o mɔgɔ ka immeuble n'i ko k'i bɛ taa tribunal la ka taa mɔgɔ labɔ fo ka sɔrɔ e taara n'i ka tike ye ka taa di k'a lajɛ k'a fɔ ko e yɛrɛ y'i ka impôt sara fɔlɔ e tɛ se ka taa faso juge nɔfɛ ka taa faso polisi nɔfɛ ka taa faso gendarme nɔfɛ k'o kana fantan dɔ labɔ e ka so kɔnɔ e yɛrɛ min b'i ka hakɛ ɲini e ma jamana ka hakɛ d'a ma n'an ye nin kɛ an bɛ joli miliyari joli sɔrɔ ka fara an ka wagande kɛso kɔnɔ n'an ye nin kɛ an bɛ ekɔlimɛtiriw ka porobilɛmu joli ɲɛnabɔ n'an ye nin kɛ an bɛ kalanso joli jɔ n'an ye nin kɛ an bɛ jamanaden joli don baara la mɛ n'a fɔra ko nin wari bɛɛ bɛ ka taa mɔgɔ dɔ de ka kɛso kɔnɔ dɔw bɛ yala ka sow recensé n'u ye sow recensé au lieu de u ka taa so ninnu déclaré impôt la o ye o yɛrɛ ye impôt agent dɔw ye au lieu de olu ka taa so ninnu déclaré impôt la olu tɛ se k'a déclaré dɛ olu bɛ o n'o sotigi bɛ bɛn a kan kalo o kalo ou bien i bɛ wari dɔ di au lieu de wari ka taa kɛsu kɔnɔ wari bɛ taa o agent de kɛsu poche kɔnɔ ɔ n'o o immeubletigi fana mago jɔra tun k'a b'a fɛ ka mɔgɔ dɔ gɛn ka bɔ ka so kɔnɔ o mɔgɔ tɛ ka t'a fɔ mɔgɔ si tɛ k'a ɲininka a e ka impôt yɛrɛ papier bɛ min o bɛ taa fɛn min y'a diya a b'a kɛ a dan ka polisiw ka frais di ou bien ka jandarmuw ka frais di o tuma na sariya bɛ fɛn bɛɛ d'a ma jugement bɛ kɛ ka jo d'a ma k'a sɔrɔ impôt juru min b'a la a n'a bɛ ka fausse déclaration des impôts min kɛ a bɛ t'i jɔ fo miliyɔn kɛmɛ miliyɔn kɛmɛ ni bi duuru ɲɔgɔnna la e bɛ ka polisikɛ min ta k'a ka taa mɔgɔ labɔ i ye i bɛ ka jandarmu min ta k'a ka taa mɔgɔ labɔ i ye faso ka baarakɛla de y'o ye n'an ko mali kura monsieur le président a fɔ minisiriw ye u ka jigin terrain kan a fɔ minisiriw ye u ka taa malidenw ka tɔɔrɔ n'u ka degun lajɛ walahi faransi tɛ etats unis tɛ irisi tɛ foyi tɛ an bɛka ɲɔgɔn tɔɲɔ cogo min na hali n'an m'an farati faransi min ɲɔgɔnna k'an na irisi fana b'o ɲɔgɔnna k'an na en tant qu'an bɛ nin bolo in kan dɔ k'i jɔ ka dɔ den ka ekɔli wari dun taa dɔgɔtɔrɔso la bi n'a y'a sɔrɔ dayɔrɔko bɛ cogo min na taa dɔgɔtɔrɔso lajɛ o waati kelen y'a sɔrɔ dɔw bɛ ka faso wo foroba nafolo ta dɔw bɛ ka faso fini fini min b'u kan na ubiyɛn sariya min b'u bolo dɔw bɛ k'o ta k'o k'a a yɛrɛ ka hakilinan kɛbaga ye a yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ cogo jumɛn wa foyi tɛ ka k'olu la ni nin cas ɲɔgɔnnaw de farala ɲɔgɔn kan régime kɔrɔ tɛmɛnen ne b'a ɲini gouvernement fɛ a ka minisiriw bila ka jigin terrain kan u ka taa malidenw lajɛ ministre de la sécurité intérieure a dɔn ko degun bɛ furancɛriw la a dɔn bi ko furancɛriw bɛ yɔrɔ min na ko bi rapport min bɛ ka na d'i ma i yɛrɛ ka t'i ɲɛ d'a kan institution institution de travail institution de mais n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na minnu bɛ institution na service institution na a ye taa ka taa agent ka comportement lajɛ a ka t'a lajɛ maliden degunnen ka se yɔrɔ min ma n'a y'a sɔrɔ wari minnu bɛ ka sara n'a y'a sɔrɔ min kan ka kɛ a ye bɔtiri la k'a fɔ ni mɔgɔ min k'i ni wari sara ni sariya tɛ i kan ka mun de kɛ n'i y'o kuma fɔ tuguni i da bɛ fara ka tila k'i minɛ k'i don kaso la dɔ bɛ ka wari minɛ dɔ la dɔ dutigi dɔ bɛ k'i jɔ dutigi dɔ ɲɛ ni foroba fanga tɛ ni foroba hakɛ tɛ o bɛ se ka kɛ cogo di i tɛ se a tigilamɔgɔ la i tɛ se a la foyi la mɛ jamana ye bonya min da i kan donc an bɛna jigin an bɛna kɛlɛ kɛ k'a fɔ an bɛ ka torosiw kɛlɛ mɔgɔ min bɛ yurugu wari fana minɛ finitigi min bɛ ala minɛ ka mobili mobili lankolon to yen a ka tɛmɛ k'i ban ka mobili kɔntorolen walima ka mobili to yen mobili ni marifa ka tɛmɛ walima ka mobili to yen mobili ni dɔrɔgu ka tɛmɛ walima ka moto to yen moto ni marifa ka tɛmɛ bilayi o fana ye torosi dɔ de ye an bɛ ka fɔ ko torosi torosi torosi y'a tiɲɛ mɛ minnu fana bɛ ka jamana k'i ban ka baara kɛ waa kelen waa naani waa saba kun kɔrɔ k'a minɛ k'a bila i kun walahi n'i ye torosi kɛlɛ perezidan kan k'o fana kɛlɛ o tigi ni torosi bɛɛ kelen a ye sofɛriw wele a k'u ɲininka dɔrɔn degun min bɛ sirakun na a ye pasajew wele minnu bɛ voyage kɛ a y'u wele a k'u ɲininka tɔɔrɔ min b'u kan a y'u ɲininka dɔrɔn dɔ k'a fɔ kuma bɛɛ k'a y'a to ala ma n y'a to ala ma de bɛ ka jamana sigi kɔfɛ mali tɛ se ka kɛ dugu ye nin dugu barikama ye sanu bɛ yan jaman jaman bɛ mali la lulu eh, maganɛzi bɛ yan fɛri bɛ yan zɛngi bɛ yan nikɛli bɛ yan kɔbali bɛ yan kɔltan bɛ yan fɔsifati bɛ yan k'o dugu kelen ka kɛ hali bi o de tɛ se ka bɔ a yɛrɛ la an ka kudeta bɛɛ ju ye corruption ye a ye taa ka taa denmisɛnninw ka prime lajɛ aramɛdenw ka prime tɛ ka sɔrɔ ka di bi dɔ bɛ ka baara kɛ dɔ bɛ k'o prime minɛ k'a dun prime e bɛ i bɛ i bɛ baara la tɛrɛn kan i sɛgɛnnen don e bɛ ka i wɔsi jamana ye ka wuli k'i cɛsiri jamana ye dɔ bɛ biro kɔnɔ o bɛ k'o prime wari minɛ k'a dun a b'a fɛ cogo di moral ka sɔrɔ cogo di jamana foroba baarakɛlaw fɛ dɔ bɛ k'i cɛsiri jamana ye a bɛ ka wulikajɔ kɛ jamana ye a bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ jamana ye dɔ sigilen nɛɛma sumalen bɛ k'o ka niyɔrɔ wari minɛ k'a dun k'i sigi foyi tɛ bɔ a la jɔn bɛ jɔn jalaki aw mana wuli k'an y'a to ala ma aw mana wuli k'a fɔ ko bɔ an b'a fɛ jamana ka bɔ nɔgɔ la ni e b'a bila i kun na e min bɛ ka surafɛn minɛ bi sini e fana bɛ taa bila yɔrɔ gɛlɛman de la e min bɛ ka surafɛn minɛ bi e bolo bi ko kɛlɛ in t'e concerné e yɛrɛ bolo bi e bɛ lafiya la e yɛrɛ bolo bi e bɛ yɔrɔ min na ko kɛlɛ ma se yen walahi terrorisme bɛ woyo de i b'a bila i kun na ko terrorisme bɛ yɔrɔ min na terrorisme tɛ yen dɛ e sigilen bɛ yɔrɔ min na i bolo k'i lakanalen don dɛ terrorisme bɛ taa jigin e kan Parce sabula fɛn min don c'est une guerre asymétrique i t'i kɛlɛkɛ ɲɔgɔn dɔn i t'i filan dɔn i i ni min bɛ dumuni kɛ o de bɛ k'i fagabaga ye i ni min i bɛ ka ɲinɛ min ma o de bɛ kɛ kojugu kɛbaga ye donc mali marabagaw a ye jigin a ka taa dugu ma an ye munumunu mun kɛ mali kɔnɔ nin wagati in na ne bɔra yan n taara kayi n bɔra yan n taara sikaso n bɔra yan n taara mopti n taara n ye min ye sira la n bɛ ka o de fɔ aw ye an bɛ ka mali min fɔ an bɛ ka an bɛ ka mali min fɔ hali bi an k'an cɛsiri n'o tɛ an ma tila faransi la fɔlɔ dɛ parce que yuruguyurugu ka jugu ni faransi ye an bɛ ka kuma ko oni an bɛ ka kuma ko sedeyaw an bɛ ka fɛn fɛn fɔ an ka bila an kunna yuruguyurugu ka jugu n'o bɛɛ ye maliyɛn min bɛ kɔfɛ six millions de maliyɛn o de bɛ bi à l'extérieur ça c'est plus que la population de Gabon c'est plus que la population de Gambie donc mali maliyɛn min bɛ kɔfɛ u ka u ka bon ni dugu dɔ ye o dugu dɔw bɛ ka ko bɛɛ k'u yɛrɛ ye maliyɛn siranna ka na maliyɛn dɔw bɛ ka baara fila fila de kɛ extérieur la u sɛgɛnna u kɔrɔla u bɛ fɛ ka rentrer jamana kan nka ala ni yuruguyurugu bolo u siranna u b'a kɛ cogo di yuruguyurugu bolo ni min y'i ka wari dun i t'a dɔn i bɛ fɛn fɛn kɛ i t'a dɔn i bɛ fɛn fɛn kɛ a ye taa maliyɛnw lajɛ sahara kan a ye maliyɛnw lajɛ bi u bɛ tile cogo min na hali u ka papiye dɔrɔn nɔfɛ ambassade la maliyɛnw bɛ ka gɛlɛya min kɛ u ka papiye dɔrɔn nɔfɛ tellement que les Maliens sont maltraités à l'extérieur à cause de la corruption n'i ye telefɔni ci maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ o kule bɛ na a ye carte nina ko ta a k'a lajɛ mali faamaw a ye taa ka na carte nina kana sɔrɔ k'a di an ma an jɛra n'o ye a kana ka nati ye mɛ ka wari minɛ mali mali tunkaranke dɔ bɛ se ka waa bi segin ci jamana kɔnɔ carte nina ko yurugu gɛlɛya la u ka passeport dati banna u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na u bɛ si yɔrɔ jugu la tubabuw k'u ma ko bon na ni passeport ye an b'i ka papiye renouveler an bɛ papiye kura d'i ma tubabuw ma gɛlɛya don u ka papiye ko la dɛ mali yɛrɛ marabaa dɔw de kɛlen bɛ k'i sen da kow kan a ye taa meri la a ka taa denmisɛnninw lajɛ fiche carte fiche individuelle nɔfɛ carte nina fiche individuelle pour que ka se ka concours kɛ denmisɛnnin dɔw bɛ ka tile saba tile naani si meri la u bɛ si aran na n'i ma wari n'i ma wari bɔ k'a di yurugu la ɛsike i b'a sɔrɔ tigɛ tɛ san o meri tɛ yen min ni tribunali surulen tɛ min ni tribunali tugulen tɛ ɲɔgɔn na o meri ka dɔgɔ min ni polisiw tugulen tɛ ɲɔgɔn na jamana marabaaw a y'a dɔn ko nin de ka jugu jamana ma mɔgɔ minnu t'u dahirimɛ sɔrɔ k'a dun dɔw ka dɔgɔnna bɛ u fa bɛ yen bilahi waa saba maralen tɛ dɔw fa bolo n'a fɔra ko ka taa waa fila don a den na ko fiche individuelle ko namara n'a m'o kɛ k'a tɛ di den bɛ taa kɔnkuru yɛrɛ kɛ a bɛ pase wa a tɛ pase a t'o dɔn o den kelen dalen bɛ o bɛ ka tigɛ jamana la kabini a fitinin denmisɛnnin dɔw bɛ ka tigɛ jamana la jamana tin bɛ ka bɔ denmisɛnnin dɔw la i bɛ don bi i bɛ taa ameriki ni faransiw la u bɛ jamana de kanu fɔ k'a don i la i k'i disi gosi n'i ka darapo ye i k'i disi gosi n'i ka faso ye mɛ o waati kelen na mali la denmisɛnninw bɛ k'a fɔ de e mali wa ee maliko kɔni ɲɛnen don bɛɛ bɛ mali cogoya dɔn bi an bɛɛ ɲɛ bɛ a la fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ ka baara in kɛ an bɛ k'u sutura nkalon kan ko paseke k'u ni u ye faama dɔ terikɛ u ye faama dɔ den u ye faama dɔ nimɔgɔmuso ye u bɛ u ye faama dɔ ka mɔgɔ ye denmisɛnninw bɛ ka kɔnkuru kɛ k'u bɛ kɛ polisi ye k'u bɛ kɛ sɔrɔdasi ye k'u bɛ kɛ zandaramu ye k'u bɛ kɛ garidi ye k'u bɛ kɛ ozefɔrɛ ye o kɔnkuru kɛtɔ u bɛ se ka tile saba si meri kɔnɔ u mago bɛ papiye la u m'a ɲini a t'u fa bolo a t'u ba bolo ala tɛ ji to nɔnɔ la dɛ mali faamaw walayi ala tɛ ji to nɔnɔ la n'an y'an si bɛɛ kɛ kuma ɲuman fɔ la don dɔ bɛ se ala ta ye min ye a b'o kɛ e min sigilen don ni i bolo ko fanga b'i la bi walahi taa kaburudon na i t'i ɲɔgɔnna joli dalen sɔrɔ yen i fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ f'i kɔ n'a y'i diya i se bɛɛ kɛ bɛɛ la don dɔ dɔ b'a fɔ k'a ma deli k'i ye mali sera yɔrɔ ma an ka tiɲɛ da yira ɲɔgɔn na yuruguyurugu ye mali sonsori maliyɛn tɔɔrɔla ka yuruguyurugu bolo an filɛ bi an b'a la ka diɲɛ jalaki nasɔnsini ta an fɛ sedeyawo ta an fɛ bi o bɛ k'an bɛɛ tɔɔrɔ o bɛ k'an kelen kelen bɛɛ tɔɔrɔ mɛ yuruguyurugukɛla ninnu fana bɛ ka fantan fana tɔɔrɔ fana k'a bila i kun na k'i bɛ ka dɔ de tɔɔrɔ an ka segin an kɔ an k'an jogo an k'a yɛlɛma dɔ ka bɔ k'a dahirimɛ minɛ dɔ la dɔ ka bɔ k'a ka surafɛn minɛ dɔ la dɔ ka bɔ k'a ka nasɔngɔ minɛ dɔ la dɔ ka bɔ k'a ka mobili esansi sɔngɔ minɛ dɔ la dɔ bɛ si baara la dɔ bɛ ka to di dɔ jɔlen ma aw bɛ fɛ jamana ka taa min aw bɛ fɛ jamana ka taa min a ye na ni sisitɛmu dɔ ye minisiriw ka bɔ biro kɔnɔ u ka jigin tɛrɛn kan minisiriw ka taa akisiw lajɛ minisiriw ka taa u ka departemanw lajɛ minisiriw ka sansi di jamanadenw ma porokɛrɛw ka da yɛlɛ porokɛrɛw ka jamanadenw invite ni min bɛ min dɔn ka taa fɔ nin porokɛrɛ in ye a ye da yɛlɛ porokɛrɛw ka ni jamanadenw ka communiquer c'est pas à Bamako seulement a ye taa dans les capitales régionales a ye taa Segu a ye taa Sikaso a ye taa Kayi on veut que les procureurs écoutent le peuple pour que ko peuple la mais a bɛɛ kana kɛ datuguni ye a bɛɛ kana kɛ ko zon filɛ nin ye zon bɛɛ ma yira procureur la dɛ procureur zon bɛɛ ma yira la dɛ i bolo ko min bɛ ka don menotte la ka taa d'i ma k'o ye zon ye o ye zon dɔ de ye zon wɛrɛ bɛ yen dɛ zon wɛrɛ bɛ yen zon ka ca dɛ zon suguya ka ca a ye dayɛlɛ jamanadenw ka don ka kumaw fɔ aw ye a ye jamanadenw invité u ka don u ka taa u bɛ min dɔn jamana kɔnɔ ka taa fɔ aw ye a bɛ se ka décision ɲɛnama ta o de la les gouverneurs des régions a ye sigiliw kɛ a ye session kɛ ani dugutigiw ka kuma ani bulonkɔnɔmɔgɔw ka kuma a k'a dɔn k'a fɔ degun bɛ maliyɛnw da la u ka se ka taa fɔ aw ye denmisɛnninw de bɛ ka taa u fitinin a taa f'i fa ye k'a ka waa fila di o la ko n bɛ fiche individuelle tigɛ ka d'i ma k'a t'i nina fiche individuelle denw bɛ yen olu dɔw bɛ aran jɔ meriw kɔnɔna la tile fila tile saba u bɛ aran na meriw kɔnɔ u fa n'u baw kulo bɛ na den min ma bɔ a yɛrɛ la n'a fɔra ko ka taa waa fila minɛ a fa n'a ba la kabini o ma don baara la n'o donna baara la o fana bɛ yurugu de kɛ jamana kanu bɛ min maliyɛn ye fɛn bɛɛ muɲu mais monsieur le président il est temps que i ka yurugu kɛlɛ k'a ta bolo ba la i k'a ta ba la maliyɛn sɛgɛnna n'a fɔra dɔ k'i jɔ ka dɔ kunbɛn mais trop c'est trop taa don sugu kɔnɔna la a ye don aci oclei mɔgɔw ni oclei mɔgɔ minnu bɛ yen office national de la contre l'argent illicite n'a mago bɛ a kɛlɛ la a ka don aci kɔnɔ dɔrɔn a ka duw papiyew ɲininkali kɛ mais c'est facile c'est facile

o ɲɔgɔnna min bɛ dɔw bolo wolonwula seegin kɔnɔntɔn il y a des anciens ministres dɔw ka fɔ la ko 80 villa jɔlen b'u bolo dɔw ko ten n'an m'a lajɛ maliyɛn sɛgɛnna dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'an ye dugu bɛɛ libéré walahi n'an ma corruption kɛlɛ dugu bɛɛ bila ka segin a nɔ la a tɛ n'an ma yurugu kɛlɛ an y'a arime bɔra ka nin baara ɲuman in bɛɛ kɛ mɔgɔ joli sara mɔgɔ ba tan ani duuru de 2013 à nos jours o de ni tiɲɛna mali kura jɔli la 15 000 morts n'hali bi dɔw tɛ ka sabali dɔw tɛ ka hakili sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ mali kunnama n'a bilama tɛ kelen ye dɔw tɛ k'a dɔn k'a fɔ dɔ de bɛ yen min cɛ sara nin kɛlɛ na dɔ de bɛ yen min den sara nin kɛlɛ la dɔ de bɛ yen min muso tora nin kɛlɛ la dɔ de ka village cira nin kɛlɛ la e ni bi e bɛ bamakɔ yan yɛrɛ sago kɛ ni kuma lankolon fɔ ni kalokalokan fɔ la mais il est temps que qu'on soit conscient an k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ bɛndiya min na bamakɔ yan ko dɔw de bɛ tɔɔrɔ fɛnɛ kɔnɔ dɔw dɔw dɔw y'u woloden pɛridi n'a fɔra bange wolomuso ye k'a fɔ k'i den tora kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛ mun k'i la mais i b'a kun jamana ka hɛrɛ ani jamana ka bɛn kama n'o wagati kelen dɔw tɛ ka conscience yɛrɛ sɔrɔ o wagati kelen dɔw bɛ ka foroba wari agent ka wari dɔw bɛ k'a dun k'i sigi n'a ye k'a kuma tɛ se yɔrɔ si anw bolo bi don dɔ sera fɛn bɛɛ tɛ faransi ye fɛn bɛɛ tɛ cedeao ye fɛn bɛɛ tɛ nations unies ye dɔw y'an yɛrɛ ye an k'an yɛrɛ bila en cause minnu tulo bɛ n na u bɛ ka min kɛ u b'a dɔn mais a wari tɛ foyi ɲ'a ye walayi a wari tɛ foyi ɲ'a ye a faama bɛɛ bɛ ka t'i yɛrɛ furakɛ tunisie ni maroc fɛn fɛn y'i ban ka jamana in don da la ala ye banajugu d'a bɛɛ ma a bɛɛ filɛ nin traitement na nin i tɛ se ka mɔgɔw niyɔrɔ wari ta k'a dun ka na min ka to dun ka na min ka togo ji min ala t'o kun kɔnɔbara kelen kɔnɔ abada ala b'i bila i bɛ dɔ fɔnɔ foroba wari min ka kan ka dɔgɔtɔrɔso jɔ e y'i ban k'o di wari min ka kan ka kalanso jɔ e y'i ban k'o di wari min ka kan ka pɔn jɔ e y'i ban k'o di wari min ka kan ka jamanadenw lakana e y'i ban k'o di e filɛ bi i man kɛnɛ i bɛ taa tunisie ka taa maroc ka taa algérie ka taa faransi ka laban etats unis ma ka tila ka sa ni ala ye waati laban se ala y'a se a y'a dɔn don dɔ aw bɛ sa i n'a fɔ fɛn ma kɛ donc mali bɛ ka min fɛn fɛn kɛlɛ mali ka yuruguyurugu kɛlɛ bila ɲɛfɛ mali ka faransi fɔlɔfɔlɔ ye yuruguyurugu ye a ka cedeao fɔlɔfɔlɔ ye yuruguyurugu ye n'an ye yuruguyurugu kɛlɛ an mago tɛ cedeao la an mago tɛ faransi la an mago tɛ nin dugu ninnu si la wari min bɛ don an kun a b'an bɔ nin kun ye nin video in ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn mɔgɔ ma sɔgɔlen kun banna an bɛ foli d'i ma vraiment an kun bɔra ni nin ye k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu jɔda bɛ jamana in ka taaɲɛ la ɔ marifa ye tiɲɛ armée monte en puissance o ye tiɲɛ mais la corruption aussi est très grandissante ka foli lase aw bɛɛ ma aw denkɛ n'aw balimakɛ don bubu mabɛl jawara ka walawala wagati ni wagati ka bɔ ka aw baro a k'an bɛn waati wɛrɛ k'a fɔ aw ma ko wasalamu